Tá an craic ag tosú anseo ar an stáitse, cuirigí fáilte mhór millteach, más é bhur dtoil é, roimh na Seansálaithe!
Eww! Achan am a dhéanaim seo, it's like it feels weird, but it's cos tá muid beo, it always feels weird, but caithfidh muid é anyway.

I'm only fucking messing, of course nach bhfuil. Tá mé anseo, mar is gnách, le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde, ar dtús báire, tá mé anseo le Áine Weir. Áine, goidé mar atá tú. Iontach maith, mar seo an chéad uair, sílim, dúinne podchraoladh beo a dhéanamh le tamall an-fhada. Yeah.
Sílim gur mí Feabhra an uair dheireanach a ndearna muid ceann, so tá sé deas bheith ar ais le chéile, ar ais deas sa groove. I mBéal Feirste. Faoin am seo, seo ar tríú Picnic Leictreach. ag déanamh an poidín seo sa Phuball Gaeilge so tá tá sé sórt mar traidisiún anois. Ní thiocfadh liom é a shamhailt gan seo a dhéanamh achan dear achan bhliain. Ah.
Tá tú róghleoite. Agus ag caint ar lad atá róghleoite, tá mé anseo fosta le James Ó Flaithearta. Whoo! Umm. Seo tá. Go maith, yeah. Yeah. Tá mise cineál in éad though mar bhí sibhse anseo aréir so ah. Fair, yeah, 'cause cá háit a bhí tú. Chaill mise amach ar an chraic so. Cá raibh tú?

roimh seo. Níor inis mé seo, seo surprise daoibhse, right? Dúirt mise le Cillian Breatnach ó Raidió Fáilte le haghaidh rud éigin a fháil dó agus dúirt sé liom nach bhfaigheadh sé riamh é agus tá sé agam anois, so, drumroll please. Bhfuil fhios agat cad é seo?

I think bheadh sí like like tugtha do na gardaí ansin le haghaidh like public indecency dá ndearna sí sin I think so. Goidé mar a bhí Gerry Cinnamon? I feel like gur chaill mé go hiomlán amach ar Gerry Cinnamon like as a concept cé go bhfuil achan duine gafa leis, achan culchie gafa leis but I feel like I just completely missed the boat. Bhuel seo an dara uair dúinn é a fheiceáil ag an bPicnic, bhí sé anseo ceithre bliana ó shin I think agus Er, yeah, bhí sé an-mhaith, but mhothaigh mé go raibh mé ag amharc ar an set díreach céanna faoi dhó. Fair. Um, Yeah, but yeah. is breá liom nach bhfuil sé sínithe le label ar bith, just déanann sé rud s'aige féin agus ní ghlacann sé le deals ar bith ó chomhlacht ar bith. Tá sé díreach Can't leis leis relate. féin. I mean, that's cool.
Cannot relate. Ar RV. Chonaic mé an, an Insta story is fearr ariamh a chonaic mé aréir. Bhí fear a chuir suas pictiúr de Gerry Cinnamon agus de Noah Kahan an slua agus just dúirt sé Straight pride. agus bhí mé like sin an An-accurate. rud is accurate a chonaic mé le mo shaol. But bhí this sin an oíche, dúirt tú féin, bhí sin an oíche a bhí tú ag iarraidh dul, you were like Yeah. dá raibh mé in ann dul, sin an oíche ba bhreá liom a fheiceáil. Yeah ach like ní bheadh mé in ann a bheith anseo sober like. Bhuel, tá mé i ndiaidh labhairt le James taobh amuigh, so caithfidh James fágáil níos deireanaí le Sacar Beo a dhéanamh i Tallaght agus ansin tá cluiche craoibhe aige ar maidin sa bhaile i nGaillimh. Ach léigh mé amach an liosta de dhaoine a bheidh anseo oíche amárach agus dúirt sé, Yeah, ok, sílim go dtiocfaidh mé ar ais. Tiocfaidh tú ar ais?
Aye, probably. So beidh muid uilig ag an trad rave ag a haon a chlog ar maidin oíche amárach. Oh, unreal. Deadly buzz. Yeah, wasn't there is to be codladh, yeah, beidh mise i mo chodladh. Shit craic, shit craic. Yeah, no, I mean, beidh neamh go leor dom. Oh yeah, beh, actually, sorry, yeah. Bhí oíche an-difriúil agamsa, but mothaímse go mbíonn féilte an-difriúil agamsa i gcónaí agus a bhíonn agaibhse, ag an bheirt agaibh. Mothaímse go mbíonn.
Tá Hugh níos, you know, individual. Téann sé téann sé chuig na ceoltóirí nár chuala duine ar bith riamh faoi because he's just so alternative and cool. Hughie no mates basically an t-am ar fad ag an deireadh seachtaine. No, bhí bhí an-oíche an-difriúil agamsa. Bhí mé ag eh, These Charming Men ar dtús báire, Smiths Tribute Act. Ahh yes I'm an emo. Ahh ansin bhí mé ag Brògeal, banna ceoil as Albain but tá teaghlaigh acu as Dún na nGall so I had to support you listen whoo who's your aunt Dún na nGall ahh and then bhí mé ag na oh Ethel Kane sorry ar chuala tú riamh iomrá ar Ethel Kane? No. She's fucking class. Tá sí um níor chuala mé a dúirt chuir duine text chugam apparently it's like like lore an- an-domhain faoin amhrán ar fad like it's like faoi like like scéaltaí agus stair agus like caithfidh tú like an scéal iomlán a bheith a fhios agat and I had no notion bhí mé ní raibh cliú agam I was like bean brónach ar an stáitse yes nice give me more of that That's my kind of gal um ansin chonaic mé Nas ina dhiaidh sin an rapper is fearr as Nua Eabhrac hot yeah take um agus bhí sé dochreidte agus ansin Faithless which was like

Yeah, aha, a tá James just a caitheamh short sleeves for the next like sé mhí. Well, sure, sure, actually long sleeve, iarraimid roll-on suit. That's what I mean though, this is Yeah. long sleeve and you were like, we can't have this. No, no, no. Caithfidh gach duine é a fheiceáil. Tá sé class though, is breá liom sé. Uh, but yeah, sorry, so Mary Wallopers, uh, see, tá, like, tá aon duine feicim cheana, like, tá CMAT feicim agam roimhe, is breá liom CMAT. Tá sí dochreidte. An mbeidh tú ag Kneecap?
Oh God, yeah. Oh God, yeah. Go maith. Beimid ar fad ag Kneecap. Caithfidh muid, caithfidh muid dhul, mar tá an oiread sin déanta acu i mbliana is an oiread sin amhrán úr acu. Tá mé ag súil leis an caighdeán de léiriúchán a bheidh acu anois go bhfuil siad sínithe le labels níos mó airgid ann. Dúradh liom go bhfuil sé cosúil le, actually dúirt lad atá thuas staighre anseo, deir mé tá Yank amháin thuas staighre againn, what do you, dúirt sé liom go raibh, go mbeidh Kneecap ag,

gonna be the most Fenian picnic a bhí riamh ann. So that to me, deireann sin liom go mbeidh siad ag teacht le chéile fá choinne collab beag. I mean idir iad Tá sé féin class. agus Saw Doctors agus fucking like the Yeah, agus Mary Wallopers agus like Lankum. Lankum Yeah, fosta.
yeah, tá go leor Fucking ann, that's yeah.
sin that's the Yeah. pre event É like. sin nó sílim b'fhéidir go dtiocfaidh Grian Chatten amach ar an stáitse anocht leo. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mar nach é seo an áit is fearr lena dhéanamh.

Disturbing ag deireadh na bliana. Sin an t-aon dóigh go dtugaim amach air. Tá mé déanta leis mar. Bhí bliain chrua ann. Ok, moving on. Sorry, cé leis a bhfuil tusa ag súil le haghaidh anocht? Ó, tá liosta agam agus tá dearmad déanta agam ar an chuid is mó acu. Mar a deir mé, Kabin Crew, Mickey Joe Harte, Kneecap.

No, tá tú chomh. No, is cuimhin liom, bhí mé, bhí siad anseo cúpla bliain ó shin agus bhí muid ag siúl i dtreo an main arena agus just chas, chuala muid na hamhráin sin and just chas muid thart agus shiúl muid, shiúl muid chuig Casa Bacardi an áit sin. Bhí sin cosúil linne, chaith muid Níl tú- am le chéile Dé Domhnaigh anuraidh agus um, bhí mise ag gabháil thairis an príomhstáitse Yeah. agus sé Gavin James a bhí ar Oh, stáitse. stop. Agus dúirt sibhse, Jesus.
dúirt sibhse, oh no níl mise ag gabháil ansin sibhse. No.

Bonn óir Agus, againn ar fad.
yeah, so, Sa Rinne podchraoladh. Éireann iontach. An cheist atá agamsa oraibhse ná, tá cheithre bhliain go mbeidh sé in LA 2028. Yeah.
Má tá sibh ag goil spóirt amháin a phiocadh chun a bheith i láthair mar Olympian, cé, agus tá cheithre bliana agaibh, níl aon post agat, níl tada agat, níl a'd ach dedication le cheithre bliana.

skateboarding. I think go mbeinn in ann é a dhéanamh gan dabht ar bith. Thig liom sin a fheiceáil. Ná bí ag gáire ormsa, Fergal!
Fergal, cad é a dhéanfadh tusa dá mbeifeá ag cur sear ar na Cluichí Oilimpeacha ceithre bliana? Pole vault.
No, bhí sé brutal le mo ghléas chomh mór cosúil leis an lad Francach. Sorry an lad bocht. No, no, no.
Is sin an fear a bhuail nó

Fiú kind of maith. B'fhúilt, ba mhaith liom triail a bhaint as. B'fheidir. You know what, bheadh, bheadh gá maith uaim anyway. Cén spórt a dhéanfadh tusa? Ahh shot put. Peil Gaelach. No. Tá ceann éasca ann, like, má tá cheithre bliana a'm.
Ok. agus níl mé ag obair ná tada, rugby sevens, má tá mise in ann a bheith an duine is measa ar an fhoireann sin nach bhfuil ag imirt ach le nóiméad.

Seansolympics.
Yeah. Oh God Tá was muid right. an-chliste, tá muid chomh cliste trasna sa sin. Uh, so tá cúpla dúshlán againn, tá dúshlán ag Áine, tá dúshlán ag- agam féin, tá dúshlán ag James, but ní féidir linn a bheith ag iomaíocht lena chéile because obviously bheadh an bua agamsa gach uile uair. So,

Róisín Joe Whelan leis an buaiteoir. Ar mhaith leat canna eile mar duais? Bhí tú ag ól stout anois bhí tú in ann leis an obair. le é a ghlanadh amach as do bhéal. Iamma Iamma. Jesus Christ. Tá an oiread sin cider imithe síos mo top ansin.

Well, I, well... Go raibh míle maith agat le Fergal agus na lads uilig i Raidió na Life a sult. Yeah, go raibh míle maith. Bualadh bos mór do na lads as Raidió na Life. Is iad ag déanamh obair na gcapall an deireadh seachtaine seo, níl sos ar bith á fháil acu. Bhí mé libh sa Salty Dog aréir agus tá fhios agam an streachailt atá ann inniu so tuigim. Fair play dóibh, tá siad ag coinneáil an Puball Gaeilge beo achan bhliain anseo so.

Beidh seo fucking daft. Má tá tú ag iarraidh Anywhere a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá sí mar Anywhere ar Instagram, Anywhere ar Twitter agus Anywhere ar Twitter agus Anywhere ar TikTok. Tá na flapjack ar fad i mo cheann. Sin just Elon Musk mar seo ag iarraidh X a ghlaoch. X, X, X. Má tá tú ag iarraidh James a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá seo mar sheans, no, not ar seans é, tá sé mar flathartha ar Instagram, Funny alert. flathartha, I know, tá football specialty ormsa, flathartha ar Instagram, flathartha ar Twitter agus flathartha ar TikTok agus fosta má tá sibh sa bhaile anocht i i bhfad ag a seacht a chlog ar Sacar Beo ar TG4 anocht,

NEA. James ag teacht ar ais mar tá mé cinnte go bhfuil. Aon rud eile? Fanaigí thart sa Phuball Gaeilge tá a lán craic eile te. Ó tá karaoke na Gaeilge ar siúl i ndiaidh seo. So má tá aon. Tá mo mo ghlórsa lán flapjacks so ní féidir liomsa bheith ag canadh ar an drochuair. Rocky. Rocky. Ach go dtí sin bainigí sult as deireadh seachtaine agus sin é uainne ó na Seansálaithe. Good luck to yous! Slán! Yay! Go raibh maith agat.